anazikonzera mmene anazikonzera ndi kupanga mapulani akakonzedwe kadongosolo la nthawi imene tikukhalayi analikonza kuti mwini wake satana mdyerekezi adzabwera kudzatenga malo a ulamuliro moonekera pakati pa anthu koma asanafike malingana ndi mapulani a chipembedzo cha satana motsogozedwa ndi satana mwini wakeyo ndikuti zizindikiro zakubwera kwake idzayambe kaye kuwuka ndi mizimu mizukwa ziwanda zidzayambe kaye kuonekera ku dziko lathu lapansi ngati akalambula bwalo a mfumu yawo ndiye masiku tikukhala ano tsopano zinthu zija zayamba kutumphuka poyera kufika chaka chino cha 2023 tikulowa mu 2024 ndiye kuti chaka tikubwerachi anthu tiona anthu achilendo akuyenda mu msewu akupezeka m'misika m'matauni ndi m'madera osiyanasiyana more especially mzisangalalo mwa anthu otukuka kwambiri mukhala mukupezeka ma anthu olengedwa ochoka ku mdima ofanizidwa ngati anthu koma sali anthu amene ati athandizire kupititsa patsogolo uchimo ku dziko lapansi tifika nthawi imene anthu tiziti kukumana ndi munthu ameneyo mphamvu zako za umunthu osagwiranso ntchito yake kukopeka ndi chilichonse chimene munthu ameneyo ati azinena iwowa ntchito yawo imene ati agwire ndi kudzawononga ngakhale osankhika baibulo likunena kuti chiyeso chikadzafika pa mapeto povuta kwambiri oyipayo adzayesetsa kuti adzanyenge dziko lapansi koma amanena kuti ngati nkotheka ndi osankhika omwe ndi chiyeso cha anthu osankhika chiyamba chaka cha mawa anthu osankhika chiyeso cha anthu osankhika chiyamba chaka cha mawa chaka cha mawa 2024 chikhala chaka choswa mitu ya anthu okhulupirira sadzikhulupirira kumuona mnzawo okhulupirira akupita kulowa mdziko lapansi kusiya choonadi cha mulungu chikhala chaka cha mawa chaka cha mawa zikhulupiriro zolimba zisweka ngati zakumana ndi namondwe wamphamvu pa nyanja chaka cha mawa chaka cha mawa anthu okhulupirira alandira zimene zingachotse chikhulupiriro chawo akudziwa kuti tikuwononga mwadala chaka cha mawa baibulo likuti anthu adzaluvya dala pa choonadi so sitinafike nyengo imene munthu ali kuluvya dala Tikuyamba chaka cha mawa. Tikati kuluvya dala ndi kuchimwa dala. Ndiye tili ndi gulu pakadali panopa la okhulupirira limene limaopa kuchimwa. Tili nalo tikunena pano. Mulungu akutha kuliona. Satananso waliwerenga gulu lonselo mpaka chiwerengero chake ali nacho. Ndiye walichalira gulu limenelo kuti chaka cha mawachi alipange kuti liyambe kuluvya dala pa choonadi, lisiye koma mwadala. zikhala zokhumudwitsa chaka chino tangoyamba mmene tayiona mipingo ikumachoka dala ku chilu- ku chilamulo cha mulungu mwadala ndikuyenda mchilamulo china mwadala amene akusiya lero kusunga malamulo a mulungu sikuti akusiya kusunga kuti sakudziwa ayi uthenga uwu tikulalikira ozuzula kugwa kwa mpingo ku dziko lapansi sikuti iwo akutsutsana nawo 100% kuti uthenga uwu ndi wabodza tikulalikira ife ayi koma tili mu primary secondary ndi chaka chamawa koma tili mu primary tangoyamba tangoyamba kuluvya dala pa choonadi nyengo ya chiyeso cha anthu okhulupirira amene ati anyengedwe ngati nkotheka kuti achoke pamaso pa mulungu ifika pachimake chaka chamawa chaka chamawachi tichiona chikhulupiriro chimene chasalira lerolo chikuyenda pendapenda baibulo likunena kuti kodi ndani amene ati azasunge chikhulupiriro amene ati azasunge chikhulupiriro ndani sakunena kuti munthu amene azasunge chipembedzo iyayi koma chikhulupiriro chaka chamawa kukhala kutaya chikhulupiriro chimene munthu anali nacho chitayika chaka chamawa chifukwa mkati mwa chaka chamawa mukuwuka zikhulupiriro amakambirana nkhani imeneyo ku ma website a chipembedzo cha satana dzulo ku lcd anasonkhana pamodzi ndi kuonesa masaini ndi malebo amene amayimira zimene ziti ziphulike chaka cha mawa Gawo loyamba, Kwa achipembedzo, zimene zidzatuluke m'mayina a matchalitchi, m'mayina a zipembedzo, m'mayina a zikhulupiriro, zimene kunja konse ziti zidzaoneke fomu yonse ya chikhulupiriro cholungama. koma ili ndi chinyengo chowononga pakati pa anthu chaka chamawa akunena kuti zinthu zimene ziti zituluke chaka chamawachi zipangisa kuti kapena kuti zinthu zimene tizizituluse chaka chamawa 2024 tiyesese kuti zipangitse kuti Munthu payekha asazizindikire kuti ndasiya choonadi koma atachisiya. Ine mfundo imene inandiopsa kwambiri. Amakambirana ku LCD. Munthu asazindikire. Asazindikire munthu kuti ineyo ndasiya choonadi. Aziona kuti ndidakali pa choonadi chomwecho. Ndi nkhani yochititsa mantha kwambiri. Chifukwa akunena kuti mayimidwe a matchalitchi tayimike ndendende ndi chifanizo cha ufumu wa mulungu ku dziko lapansi wanthu poona adziona kuti ndi ufumu wacha wa mulungu koma mkatikati mwakemo akunena kuti tidzayese kudula mapisi mapisi communication bridge zichite breakdown munthu akakhulupirira akakhala mchalichimo asamaone kuti mulungu ndiye yankho lachi koma adzichiona kuti chalichi chimene akupembezacho ndiye yankho lachi mfundo yooneka yozizira koma mukayiyang'ana ndi chidwi muyiona kuti ndiyopsa kwambiri ine chaka chamawa inu ndine chaka chamawa tilowa machalichi anthu alowa macha machalichi anthu ayamba machalichi anthu akalowa machalichi amenewa munthu ali mchalichimo ayamba kusiya kukhulupirira kuti mulungu ndi thandizo lache koma chalichi ndi thandizo lache ndiye zimene amakambirana chimene anapanga pa mfundo imene amachipasa chipembedzo chilichonse ndalama za nkhaninkhani kuti machalichi tikhale timaboma patokha patokha timene tizichita self kuzithandiza tokha ndekuti machalichi akhale ma self boarding amene munthu ukapita chilichonse uzichipeza pati pamene papa mwamva chilichonse uzichipeza pati pomwepa inuyo ulowa wa umphawi mudzitha kuona kuti atsogoleri awo ndi amene atandithandize nkhani ya ndalama nkhani ya banja atandithandize ndi awa andipasa mkazi woti ndikwatirane naye O- a- aliyense azipeza thandizo muti mmene mu- mucha mu- momwemu Mwaona? ndiso pano mukapeza kuti ziphunziso azichitiratu set out ziphunziso kuti zilowetse zinthu zimene tchalichi chidatulutsa pameneponso panandichitisa mantha zimene tchalichi chinatulutsa panja kuti sizikufunika kukhala mkati mwa tchalichi ndi amaloza zimene matchalitchi anatulutsa mu lcd ya dzulo amaloza zinthu ngati chisembwere kumwa mowa kusuta ufiti zimene matchalitchi anazikana kuvala zovala zoku- zovula zosa mafashoni amitundumitundu matchalitchi adazitayira cha kunja ndiye kuti 2024 zimene zizibwererenso pakachisi zichitenso chani ziyambenso kugwira ntchito pakachisi ndiye kuti tchalitchi chaka cha mawa chikuyamba pulogalamu kapena chikuyamba ulendo wakutha koma chikakhala mkatimo chidziona kuti chikupita pasogolo ngati chikupita kwa mulungu chimenechi chipangisa kuti pamene lipenga likulira gulu limeneli amachita kukondwera kuti gulu limeneli they will miss heaven amenewa kumwamba sakutani awa sakulowa sakulowa amenewa kumwamba sakutani amenewa sakulowa chifukwa dzulo mu lcd amapereka kafukufuku wa chiwerengero cha nambala za matchalitchi ku dziko lapansi ndi amapereka chiwerengero cha anthu amene akusonkhana ku mipingo yolekanalekana chimapezeka kuti chiwerengero cha anthu opemphera amene ali kale mm, pati m'matchalitchi chikupikisana pang'ono ndi chiwerengero cha anthu a dziko lonse lapansi amene akungokhala mwa chimenechi ngati titataya amenewa osapangira njira ndi kumalimbana ndi amene ali kunja kwa tchalichi ndiye kuti gulu lambiri likhoza kulowa mu ufumu wa mulungu chifukwa matchalichi lero kapena kuti chikhalidwe chopita ku tchalitchi lero chakhala chizolowezi cha munthu wina aliyense wa babanja ah, ndipite ku tchalitchi ah, ndipite kopemphera basi otiona amafuna awone ndimapemphera pali opemphera sande pali opemphera siku la sabata pali opemphera lachisanu anthu all over the world machalichi takhala ti- timiphika tosungiramo tindende tosungiramo anthu ambiri ndi target yawo ikuyang'ana gulu limeneli koma mfundo iyi yonena kuti chaka chamawa akufuna kuchipanga tchalichi pachokha munthu okhala mchalichimo asamaone kuti kuli mulungu koma adziona kuti tchalichi ndiye matchalichi oti anthu akalowa mavuto awo onse amakambirana kuti adzikathera ku tchalichi munthu wa njala asakabwerere wopanda chakudya ku tchalichi munthu wausiwa asakabwere wopanda chovala munthu wopanda sukulu asatuluke osaphunzira mchalichi kakhale kaboma pakokha kachalichika kakuti chilichonse chimene chimafuna munthu cha tsogolo fyucha ya munthu izipezeka pa chalichi pake now pamenepa munthu azidzangochita comparing kodi chalichi ichi ndi icho chimene chili ndi mayankho kwambiri ndi chiti choti chikhoza kupereka mayankho kwa ndani kwa munthu ndi kudzakhala tima transfer tomanena kuti anthu amene tili kumpoto kutchire ngati kuno tizidzakhala ndi ganizo lakuti ndikayambe chalichi ukamanena zakuti ndikayambe chalichi chanji iwo akukambirana kuti munthu adzimva ngati akupita ku dziko la, la pamwamba limene ndalama yawo ndi yamphamvu kuti moyo wake ukasintha munthu ngati ku Malawi kuno adzimva ngati mmene amkamvera azibale athu kale kuti ndikupita ku Joni akunena za kuchalichi kuti ndikakafika mchalichi munthu opanda njinga akatuluke ndi njinga so system imeneyo ikuyamba chaka chamawa ndi akayiyamba ndi kuyikhazikitsa ndi pamene tsopano pati pafikire muyezo wa chiyesero cha osankhika chikuyenera kuyamba chaka chamawa satana akunena kuti akumutsegulira akutsegula department yake battalion yake ya ziwanda usikuwo amayitcha kuti jj1 imene atayitulutse jj1 ipita kukayamba kuzunza chiyesero cha anthu otani tsopano okhulupirira tisayiwale kunena kuti baibulo likuti ngati nkotheka kutanthauza kuti mulungu dipatimentinso imene ya anthu okhulupirira imene ilowe nawo chaka cha mawa nayenso mulungu akuyidalira kuti ilimba koma ndi chaka chovuta ambiri atayika ambiri agwa chimene satana ine nachita nacho mantha ndi chakuti akufuna kuti kugwako munthu wakugwayi asamakuvomereze kuti ndagwa kuti ndagwa ndikuti mukuyika blindness ya uzimu koma in a systematic way ija yakuti iweyo wekha osazindikira kuti munthune ndachoka zipembezo zikhala zikuziyamikira kuti tikuchita bwino tikuchita bwino kwambiri ndipo sizivomereza kugonjera chiphunzitso china chilichonse chimene chiti chibwere chowachotsa ameneyo angenda myala akhala Stefano. Chifukwa zipembedzozo zikunena kuti zichita chotheka chilichonse kuti zikhale Kenani pazokha. Olowa mkati menemo azimva kuti ndili mmenemo. Koma chiyesero cha anthu oyera mtima chija akunena kuti ngati nkotheka Satana afuna akanyenge osankhika. Nde kunyengeka kwa osankhikaku ndi kumene amanena kuti akufunika kuti 2024 ntchito tisagwire njira jj1 igwire ntchito yonyenga ota osankhika ndiye department ya zipembedzo cha satana chimene inapanga pofuna kupanga display ziwanda zimenezi zimene akunena kuti azipanga deploy chaka chimenechi kuti zikagwetse osankhika amazionetsa ndi maonekedwe a wanthu ndi kunali mitundu ya wanthu owoneka bwino anasankha mabyute okhaokha mahandisamu okhaokha ndi anayika pamenepo ndikuyerekezera kuti zidzikhala zinthu zokongola kwambiri atayika ndandanda wa material thing zinthu zapamwamba kwambiri za dziko lapansi zituluka chaka chamawachi amanenanso kuti access njira yopezera zinthu zabwino tichitsitsitse ikhale pansi anthu amene ati akhale m'matchalichiwa kapezedwe ka zinthu zabwino kakhale kosavuta ndikuti kuchokera chamawa chaka chamawa mabungwe akafika mboma la, la, la, la mzimba adzipita kwa atsogoleri a tchalichi kukalumikizana nawo chichewa chake amachitchula dzulolo mchingerezi koma amatanthauza kuti akafika pa chalichi azinena kuti ku dziko lonse lapansi mulungu atatiyitana azisankha munthu ndiye munthuyo adzibwera ndikunena kuti ine ndine wakuti wakuti mulungu andiyitana ndiye wandiwuza kuti anandilozera kuti ndikayambire ku malawi mboma la mzimba koma chalichi ndikayambire chakuti ndiye inu muzidabwa "Ah, munthuyu kwawo ndi ku canada nde mulungu wamulankhula kuchoka ku canada kuti abwere ku malawi asapite boma lililonse abwere ku mzimba mu mzimbamonso akalowe mwenukweni nde kuti mulungu watani ameneyi wamuitana mwamva a enukweni inu mulungu wakupasani chisomo apa no ndiye kuzikhala kutseguka kwa mitima kumutsegulira munthuyo mukamamutsegulira ameneyo ndiye kuti mukutseka chiyembekezo cha kwa mulungu chiyembekezo chanu chikukhala kwa ndani kwa munthu amene amene ati aziti akamabwerera kwawo ku canada atasiya malonjezo akulu kwambiri m'mitima yanu zakuti azichite fulfill nonse amene akupezeni pa chalichi cha pa enukwenicho nonse maganizo anu atukuka ndi kuyang'ana ku america simuyang'ana kumwamba muyang'ana kwa munthu adabwera uja chifukwa walonjeza walemba mayina ndipo akakafika akayimbadi ndalama akatumizadi aliyense kaya muli mu 400 aliyense akamtumiziradi ndalama aliyense moyo wake ukasinthadi nthawi yomweyo munthu sazakhalanso ndi nthawi yogwada kuyang'ana kuli namalenga kumwamba adzanena kuti tili ndi abale amene amatisamala ku america kuchokera mwa mulungu Kuchokera mwa Mulungu. kuziphiphiritsira kwake umatero azizabisira kuti mulungu ndi amene watitani watitumizira ni munthu wa mulungu atitumizira mneneri pakati pathu so mutha kuona kuti chiyeso cha anthu olungama ngati nkotheka kuti akanyenge chinyengo ankanena chija chikuyamba akunena kuti chiyamba 2024 satana amawerenga baibulo amadziwa amalidziwa baibulo zimene zili muti zili m'menemujamo ndiye iyenso naye akamayenda chifukwa chakuti mulungu ndi wodziwa kwambiri anatipasa baibulo limene analemberatu zimene zizachitike cha msogolo chifukwa mapulani akopanga lerowa mulungu anadziwa kale nde anayika baibulo ndiye mukamaliyang'ana baibulo muyang'anenso side ya zimene baibulo linanena amene ati akwanirise zimene baibulo linanena zija ndi gulu la chipembedzo cha satana ngati chili chizunzo chizunzo chake chichoka kwa ndani kwa satana kubwera kwa nda ndi chifukwa chake uthenga uwu tikulalikira ife ngakhale wena amanena kuti uthengawu mumatchula kwambiri satana sizitheka kuti ndisamtchule ineyo mene mulungu andiyitanira sizitheka kuti satana ndisamtchule kuli bwino munthu asiye kumvera chifukwa chimene baibulo linanena ngati ananena kuti masiku akumapeto kudzakhala njala kodi njala imeneyi idzachitika motani payenera kukhala anthu amene atadzathandizire kuti njala ija iyambe kuchitika ku dziko lapansi lero loti tanena kuti njala yagwa pa malawi fetereza wafika 100000 Wa- wakupangisa ndani ndi satana wagwira ntchito ndi ndani ndi munthu mulungu wapita mwa anthu aja kukalowa wakalowa mmene muja nndani sono ngati tikunena kuti ulosi uja kukwaniritsidwa satana tilephera kumutchula pamene timtchula osati kumulemekeza koma timtchula kuti mwaziona zikuchitikazi kuti vanthu azitha kuzindikira kuti zikuchitika nthawi ino sikuti zikungota zikungochitika zikungochitika ndi magulu oti akwaniritse ulosi satana wapanga kale setup dzulo amalandira mamendulo ena amalandira maawadi ena amalandira ndalama zoti zimene zimene ata- mmene atagwirire ntchito kupanga implement mapulani mmene atachitire koma implementation yonse imene amawuze kuti iyambike amanena chaka cha mawachi sono mwambo waukulu kwambiri wa chipembedzo cha satana okonzekera malemba amene ananena kuti zikwaniritsidwe chiyeso cha anthu oyera mtima ndi kuyesedwa kwa anthu osankhika kukufunika kuyambe mawa chaka chimene chikubwerachi now chikuchitika ndi chani m'baibulo baibulo likunena za anthu osankhika anthu amene mulungu watani wasankha pakadali panopa mulungu akusankha akusankha ena tilipo koma sitinasankhidwe panopa mulungu akuta akusankha mbewu yache Let's pray kuti Mulungu akhale kuti ifeyo tili panofe watitaninso watisankha. Anthu osankhika amenewa amene Mulungu akwasankhawa ndi mmene pu- kochi amasankhira first 11 yokamenya mpira imene itika akudziwa kuti iyiyi timu iyiyi imene ikatani basi ikawina ndiye satana akamanena kuti akubweretsa chiyeso cha osankhika akufuna kulimbana ndi first 11 yo mchaka mulungu akunena kuti ngati nkotheka kuti akanyenge ndi waidalira mawu akuti ngati nkothekawa ali strong kwambiri naye satana akudziwa kuti imene tikukakumana nayo ndi stronghold mwini wake waipanga anoint imene wakuisankhayo waipanga anoint mudabwa inu kuti mkati mwa chaka chimenechi anthu amene simunayembekezere mwapeza akupereka makosi awo kuti aphedwe kapena amangiriridwe kapena amangidwe koma ine muka uyuyu chamulimbitsa mtima ndi chani anthu wamba chifukwa ndi osankhika mudabwa mabwana kuti iniyo unkanyoza kuti amabwana awawa basi amene wandi- zimazwiswa zimene zi- zimapalapala sizingakumane ndi mavuto mabwana akusiya ulemerero wawo chifukwa cha dzina la mulungu fo mulungu wasankha tiziona 2024 mabwana akulolera kutsika mgalimoto ndi kumayenda beya atasankhidwa ndi mulungu nawonso atasankha chifukwa chiyesocho chiyamba kuonekera kwa poyera akuti chiyenda m'misewu amayerekezera eni yakeyo kuti chikhala chikuoneka m'mahighway lets put chitesting ichi tiyike koma m'mahighway highways zimatanthauza kuti munjira zotakata za dziko lapansi mulowa chiyeso so zinthu zimenezi pamene akuzikambirana ku lcd akukambirana kusonyeza kuyandikira kwa nthawi ya chipano chimene takhala tikuchiganizira kuti chili kutali koma tsopano chikuyenera kubwera naye bill gate amapereka lipoti lache la mmene wayesera pang'ono three quarter kupana chuma cha dziko lacha lapansi ndi theka lokha limene wayesesa kulifinya ndi kulitenga kuti libwerere m'manja mwa olemera chifukwa ndalama tsopano zikulandidwa kwa osauka zibwerere m'manja mwacha ndi amaonesa one third three quarter ya ndalama zimene kota imene watani kale wailanda ma trillion dollars amene wata walanda ku dziko lapansi ndi kuzisunga pamodzi amazionesa kwa oyang'anira chipembedzo cha satana ndi oyang'anira chipembedzo cha satana makodi ndani ndi amaonesa mabungwe akuluakulu aku dziko lapansi analipo usiku pafupi 24 anali pati anali pamene paja ine nalemba mmozi mmozi ndi those organization ndakuti ndi zimene ziti zichite hold chuma chilichonse chimene chili ku dziko lapansi chikhala manja mwanda mwa anthu amenewa ndi kuti kuyambiranso 2024 akupita second phase yokalanda chu- chuma kwa anthu ota osauka no wonder lero kuti tikupeza kugwa kwa dola mayiko ngati malawi sakuwerengeredwanso tangoganizani kuti pamene amalongosola nkhani yakupana kwa anthu osauka anaperekanso list ya mayiko amene akufuna kuwapana ku dziko lapansi koma kapanidwe kwake amanena kuti we want to delete these countries delete it zisapezekemonso malawi inali gulu limenelolo kuti ikufunika ichotsedwe isakhalenso mdongosolo la dziko Chifukwa cha. amayang'ana mayiko amene samapereka chithandizo chilichonse kapena kutulusa zinthu zokagulisa mayiko akunja. Timapezeka kuti ife tili kutali kaya timalima fodya kaya timatani tili kutali sitikuyambakonso. Tili mu gulu la mayiko anthu osauka amene sakufunika. If Malawi ipezeke ndekuti mayiko olemera anayala pamenepo German, China, America, Russia mayiko ngati amenewa apasidwa ayika pa for sale mayikowa a- akuchita bid mpikisano woti mayikowa agudwe akhale m'manja mwa mayiko ati amenewa mayikowa akubwereranso ku kapolo koma wachinsinsi sikuoneka bwino ndiye amamutukula Russia ichi wapanga Russia wapanga kuitana mayiko anthu kumachoka ku america ndi kumagwera kucha kumagwera ku russia kuti russia nde akhale superpower wawo osikumachiulula kuti ndi njira ina yogwiriranso ukapolo mayiko amene alibe chilichonse akufunika abwerere mayiko mwa anthu olemera chifukwa paokha they are no more countries including malawi sikukhalanso cha sikhalanso dziko palokha yalephera kukhala dziko ndipo ili mgulu lochitidwa ayipange delete akati delete nde kuti sikuzibweranso chithandizo chilichonse chakuti bomali liyenda through zithandizo zimene zizibwera kuchoka ku mayiko angokusiyani ndiye libwera dziko limodzi limene atatipatse ndala limene alipase cha ndalama ku chipembedzo cha satana kuseliko ku mabungwe kuja alipasa cha ndalama dziko limene ndi limene liti libwere ndi kuzalipanga convince dziko la malawi kudzaligula koma lisakudziwa ilolo kuti inuyo muli m'manja mwanda mwa ifeyo ndiye muzaona ngati idzakhale china muzauona msewu pa malawi inu muzizaganiza kuti idakali malawi koma ili china Muzachiona chipatala pa Malawi muzizaganiza kuti idakali Malawi koma ili China. Muzaiona buliji pa Malawi muzaganiza kuti idakali Malawi koma ili cha ili China. The whole system yonse mm, government machinery yonse idzakhala m'manja mwa amene azali- azalitenge cha dziko lija america german china russia ndi maiko ina amene ali ndi kuthekera Maiko a G8 aja, olemera kwambiri aja, apatsidwa mwayi woti timaiko tosauka tija atigule. Koma njira imene ati agulire maiko amenewawa, ngakhale mapulezidenti tiwasankhewo sazizindikira kuti tikugudwa. Sazizindikira mpang'ono pomwe. Mwachitsanzo, ngati dziko linolo likuoneka kuti China ndi amene walita walikonda kwambiri. wadzipereka dzulo china amachita amaonetsa zimene walichitira dziko la malawi kuti uyuyu ngofunika mutipase ife chifukwa already tapanga kale zinthu zathu tapanga kale invest zinthu zathu america akunama zimene wapanga china pacha pa malawi so ukapolo umenewu ukhuza ana a mulungu kayendetsedwe ka maboma kotere kuti muli m'manja mwa anthu akunja chalichi chimene chizafunike kuti chilamulire nawo m'boma limeneli mu dziko logudwali ndi chanuchi ine ndizayima apa ndikuti chiyeso cha anthu osankhika chasala pang'ono kuti kuyandikira ndipo 2024 anyamata iyi tiyembekezereni zinthu zacha zachilendo chomvetsa chisoni kwambiri ndi chakuti gulu limene amalipanga deploy kuti ligwire ntchito chaka chimene chikubwera chi 2024 ndi magulu acha onena kuti choyambirira ayitenga sukulu kukhala chipangizo chosankhira anthu amene atagwire nawo ntchito kutere ku munthu ophunzira Value yake ayiwonjezera usiku mu LCD. Value ya munthu ophunzira yakwera. Munthu ophunzira uja lerolo si mmene mukumganizira uja ndi mmene chipembedzo cha Satana dziko spirit world imene yamuyikira munthu ophunzira yamkweza pamwamba amuyika kukhala mafumu olamulira mu ufumuwo. munthu wophunzira muzaona mmene mwana wa sukulu wophunzira atachitire bwino wanthu adzanena kuti tinalakwa osaphunzitsa chana athu mapulojekiti amene akubwera zaka zikubwerazi mabizinesi amene akubwera zaka zimenezi zonsezi masita ake ayika anthu ota ophunzira munthu osaphunzira akuchosedwa chifukwa sakufunika kufika pamsika ngakhale mpang'ono akapangapo cha nyemba ukayala pati sipapezeka no more malo oyala masamba chifukwa system ya dzikolo ikhala ikuyenda in a systematic way in a technology system zija zakuti ophunzira yekha ndi amene angakwanise kugejemula machini oti ayale masamba ophunzira yekha akwanise kugejemula machini woti chi- chimanga chita chiikidwe pamsika ndili ndi malo ngati ine ndilibe malo chifukwa chake yohane pa chisumbu cha patimo akuti ambuye idzani msanga kuti tikapumule inde kuzolemesa izi makosana zolemesa zikubwera kutsogoloko sitinayambe tikukuwa kwacha hey, yatere kwacha hey, yatere kwacha mpang'ono pamene tikunena tizidandaule si za kwachazi ayi koma chipanikizo cha machitidwe a dziko lapansi chikhala chachikulu kwambiri chifukwa chiyeso cha anthu osankhika achitsegulira kuti chiyamba 2024 ndipo akukonza masystem ake so njira zitatu zimene anakambiranazi ineyo zinanditha nzeru kuganiza kuti ndekuti chaka cha mawa mkhristu akuonongeka mmene anthu tachikondera chalichi mmene timakhulupirira ku chalichi kuti tikupemphera machalichi onse mapentekosta ndi machalichi akuti chakuti pente chakuti chakuti angirikani chakuti chakuti machalichi amene ajawo mmene anthu amakondera akwakonda kwambiri ndiye mmene muja mutuluke milungu ipereke mayankho kwa anthu a mchalichi chimenecho anthu afunanso mulungu zosatheka munthu sazafunanso mulungu chifukwa mmene mumutuluka milungu mmachalichi muja afuna kuyimikamo milungu imene ikhale ndi chilichonse mdzanja nchifukwa chake mukayang'ana dziko limene tili lino zaka ziwiri ndi zaka chino chitha machalichi ambiri apanga kuti mumati chiyani change system ena amafilisa mafomu kuti mulowe mu system chakhumi tsopano sichikuperekedwa pa ujeni muzingotumiza pa ujeni pa, pa, pa, pa yatero kaya pa chani pa, pa intaneti kaya muzingopanga chani basi muli kunyumba kwanu mukhoza kumapereka cha chakhumi osayika mu envelopu komanso tiziziwa kuti ndinu athu kapena si athu through computer anthu alembetsa lembetsa kuphatikiza chipembedzo changa chinataniso chinalembetsa lembetsa so izizi zimenezi zimaoneka ngati zophwekazi tikafika chaka cha mawa ziyamba kuoneka maso ache kuti chimachitika chija ndi chakuti chibalaliko cha maiko akudziko lapansi chikupita kokwera now usiku umenewu agwirizana kuti pasapezeke dziko pansi pa nthaka limene liti litchipise chakudya imene inali mfundo yomaliza pamene network imathawa kusapezeke dziko pansi pa nthaka limene litchipise chakudya akuti bwanji akunena kuti munthu ku dziko lapansi anachimwa tinakwanisa kumugonjesa chifukwa cha chakudya ndi anatulusa chithunzi cha mmunda mwa edeni kuona mmene anachimwira hava ndi nda ndi adamu chinali chani chimene satana anakawayesera chakudya atagwiritsa apo zinzanje chimenechi chikasowa tinamuona yakobo akugulitsa ukulu chifukwa cha cha chifukwa cha chakudya ana a israeli anakakhala akapolo ku igupto chifukwa cha cha now tisowese chakudya these people must be returned ku igupto kutereku akutitsegulira 2024 tibwererenso ku igupto tikasake chakudya ndiye kuti mayiko madera mabanja achikhristu achikhulupiriro mdziko limeneli kukuyenera kugwa chilala ndiye chiyesocho cha osankhikacho mpaka munthu abwerere ku igupto akapeze chakudya kumeneko akakhale kapolo ndikuti ma admarc akupasidwanso ndalama akokosa chakudya chonse atomato azisungidwa zaka 2 years asanaole akokosa tomato yense kulanda chakudya chonse chikusamuka chikubwerera ku igupto nkhani imeneyi ndi yosausa kwambiri chakudya chikubwereranso kucha ku igupto ngamira kapena abulu amene amakwera ana israeli abulu awonse akulandidwa kubwereranso kucha tikunena magalimotowa zikulandidwa kubwereranso kucha munthu mpakana akagonjere ndi kulambira farao akampase galimoto yake akayendere that's why mukuona masystem amazi magalimoto registration zikusintha magalimoto system za mayendedwe a zinthu chilichonse chikuta chikusintha chikuchitika ndi chani akuzibwezera zinthu ziku igupto kuti mpakana ana a yakobo agwidwe akatani akalambire akakhale kaya akapolo akagwire zaka za ukapolo mpaka pamene yesu atabwera ku dziko lapansi kudzawombola mpingo so zinthu ana inu sizili chimodzimodzi mpingo wa mulungu mundimvere pano tikupitako ndi koyipa kwambiri akunena kuti chakudya ine mfundo imene ali yomaliza koma inandipangisa chidwi kwambiri akuti tilandenso chakudya chibwerere kucha anthu afuna kutanthauza chani akuti chani chimachitika ndiye ndinabwera m'baibo ndi kupeza kuti kuti ana a israeli adzikakhala akapolo ku igupto chinali cha chinali chakudya dziko litagwa cha njala tiyeni tiyeni tikayang'ane chakudya mpingo wa mulungu nkhani iyi ndi yosausa kwambiri gawo la chakudya tisalidabwe pakadali pano inu mmanena kuno ku malawi Koma mumadziwa kuti anthu chaka chatha amatenga fetereza ku Malawi kuno kukagulitsa ku Mozambique 150,000? Fetereza amene timati wadula kunoyi munthu amakagulitsa ku Mozambique 150,000 per bag. Ndiye kuti Mozambique inali ndi chakudya inali ndi fetereza koma kumeneko timamva zakuti kwacha yagwa chanchani koma zikuchitika ku dziko lapansi. System za chakudya tiyeni muchoke pano mupite mu England mukaone england tsopano munthu paundi ija musangoyiona paundi munthu dziko limene akuyendera paundi kwawoko ku ku uk iko paundi ikuthera chakudya munthu akampasa 100 pounds ndekuti 70 pounds ikuyenera kupita ku chakudya 30 pounds iyo ndi imene ati aonere tina ntina ngati nkotheka mukapeza anthu akuvala masutu akale omwewo mu england munthu akumakhala chaka chonse ku england timakunena ku uk osagula malaya anyuwani chifukwa chakudya chata chakwera so pulogalamu imeneyi ayipereka ku dziko lonse lapansi kuti chakudya chidule in order kuti mwana wa mulungu abwererenso kucha tapeza amuna ndani amene ati akane kupita ku igupto kukapempha chakudya ndi kusiya banja lache likufa ndi njala taona chaka cha mawa osamangonamizana opemphera ife timalalikira ife timaphunzitsa ife hey, ine makuti makuti zabodza chakudya chikulandidwa m'manyumba azitsogoleri chikubwerera kucha chikubwerera ku igupto pakufunika munthu apitenso ku igupto kuti akatenge cha akakugwirira ukapolo mpaka titakagwirira ukapolo wolemba buku la maliro akuti kalanga ife tinagwira mwendo wa asuri kuti tidye sichinali cha masewera sikunali kufuna kwathu koma kuti tidye timayenera kupita kwa asuri ndi kukagwada pansi kuti akatipase chakudya so zokambirana zawo za mu lcd zinali zochititsa mantha nkhani yake inali yosautsa kwambiri kuchire kuno network yomathawa apo ndi apo ndimangoyang'ana inali nkhani yosautsa mpingo wa mulungu so chimenechi tini tichizindikire kuti chikubwera chaka cha chaka cha sipatalinso ayi anena kuti 2024 ndi wamawa miyezi 2024 zina mwa zimene tikunenazi muyamba kuziona zikuta zikuchitika ku dziko lapansi koma nkhani iyi mukuyiona lero muno kuti fetereza akudula sikuno kokha Mozambique 150,000 munthu amakagulisa fetereza kuntenga mmalawi fetereza kuno kulowa naye mozambique amakakupasa 150 thumba lacha la fetereza Pomwe poyamba anthu amati amakagulitawira kukagula timapita ku mozambique zochipa mwamva ndi zinthu zikasopano zatani sopano zasintha zayamba kuoneka mtundu wina ine m'bale wanga ndikakusimikizeni zoona kunena kuti mmene dziko limeneli lili ndi mmene zinthu zasinthira ku dziko limene lili tisayembekezere mpang'ono pomwe kuti mmene zinalili chaka chatha ndi mmene zikhalira ayi ine ndimanena mobwerezabwereza kuti baibai malawi wakale uja anthu sitizamuonanso anapita no matter what ngakhale titaitanisa ngelo kumwamba kuti adzalamulire dziko liti limene koma malawi wakale sitizamuonanso tizamuona amene chanata anapita omadikira nthochi ipse yokha anapita lero nthochi ndiyopsera mankhwala omadikira chimanga chikule chokha malawi ameneyo anatha anapita so zochitika za chaka chamawa zimene zikuonesa kuopsa so zinthu folo zimene anakambiranazi ine ndisaname zinandipangisa chidwi kwambiri kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yoopsa kwambiri tipanga bwanji ana a mulungu tikungoyenera kukhala pa maziko amene tili mulungu nayenso payekha anadalira anthu osankhika anthu amene mulungu wasankha amadalira anatiyikira stefano kuti chikhale chitsanzo chathu atamsankha stefano kuti akavomereze anasankha paulo amene mulungu amasankha no matter kuti kaya akuti atani ma chaka cha chamawa chikapanga bwanji koma first 11 mulungu ali nayo imene ichite survive kuti ichite survive kuno Ndi koma wayikonzekera ndi a Timkena okaonera mpira ku ground odzadzitsa stadium ndi amene ndikuwanenawa kuti kuli chipere chaka cha mawa kuli chipere chaka cha mawa kulibe chaka ah, chaka cha mawa kuli chipere sikuti ndi zinthu zabwinobwino tikutsetsereka musayiwale kuti zimene akupanga kusintha magiyazi tikulowera mu 2030 pamene tikulowa mu new world order panopa tinalowa koma kukhazikitsa chikondwerero chakuti talowa new world order ndi 2030 pamene sindikukayika tsopano satana adzakhala akuonetsa zizindikiro m'maso mwa anthu live kumaona kuti satana uja alipodi akung'anima ngati mphenzi tsiku lija adamuona ndi yesu yekha akung'anima kwa petulo koma ikubwera nthawi yokuti petulo walero amuonenso akung'anima ngati mphenzi nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri tiyeni ngati tinacho chikhulupiriro cha pa mulungu tisungebe chi chikhulupiriro chimenechi ndi kulimbika mtima mmene takhalira kuno kunkhalango sitikungokhala kwanu koma tikukhala ndi chiyembekezo chakudza kwa ambuye wathu yesu khristu kuti mmene tikuyembekezera kubwera kwache sikuti tikupulumuka ife choti tili kunkhalango kuno ayi nkhalangoyi singapulumuse munthu sizingatheke mpang'ono pomwe nkhalango singapulumuse munthu palibe munthu amene adzapulumuka chifukwa cha malo sizidzatheka kulikonse kumene tidzapite mzimu umayenda kuli ziwanda zimene zimayenda ngakhale mtchire simunamve kuti kuli mizukwa simunakumanepo ndi njoka zachilendo sitimakumanapo ndi agwape achilendo ng'ombe zachilendo kudziona ng'ombe teni apo kuzungulira konza kuti kuyang'ana tchire lonse satana nzatani ng'ombe zimezi zayenda bwanji ng'ombe zimezi zachilendo satana ndi mizimu yache ali all over dziko lonse kulibe kumene munthu ungati ndikusankha kuti ndikakhale kuti kumene kunde ndikapulumuka ayi koma tikakhala kuno tikuthawa masisitimu akudziko lacha lapansi amene amatikakamiza pa zinthu zozizira kwambiri kuti tilambire satana ndiye timathawira kuchire ngati kuno kumene timakhala ndi ufulu mmene mukuonera kuno timakhala ndi ufulu ndani andileserere pano kulowa pa chire ine kupemphera ndani ati andimange palibe ndachoka dzuwa mpaka lalowa sindinalowe pa shopu ngati ndikukhala kuno two weeks two weeks sindikulowa pa shopu sindikulowa pa shopu kufuna chakudya cha munthu ndinayo mbatata yanga ndinacho chinangwa changa ngati chiyeso chanandiyesa kuti akandiyesere kuzakudya zawo ndikuti ndachipambana chifukwa choti ndabwera kuno kuchire koma malo ano simungachitire matama kuti kuno ndikopulumukira koma kumene timakayesa baibulo likuti anthu ambiri adzapulumuka ndi kuyesesa kokhakokha tili kuchire kuno kuyesesa kumene kundi kuyesesa kumene ena akutiona ngati zisiru chifukwa choti tadzakhala ku nkhalango iyayi ndi kuyesesa kokhakokha kuti ngati mtawuni akundikakamiza kubaya covid koma ndikakhala kumudzi kuja no vaccination nditani bora ndikakhale kuti ndikuyesesa kokhakokha mujamo akufuna polowa mushopu andipange ka sikani kutchire kuja no scanning ndipange bwanji bora ndikakhale kuti ndikakhale kumene kuja kumene sindikamva zoyitanaitana za dziko lacha lapansi ngati ndikukanika ndikakanika ndekha mwayiona nkhani abale anga ine ndikufunireni zabwino pamene mukubwerera kumusi mulungu akudaliseni mpaka tsiku limenelo amen